Cá bhfuil tú, cá bhfuil tú i do chónaí faoi láthair? Chuala mé Cill Dara a dúirt tú, ar luaigh tú. Bhuel, tá Cill Dara ag déanamh an-mhaith anois. Nuair a bunaíodh Scoil Chrónáin, an ceann a raibh baint agamsa leis, siar i 1975, ní raibh aon Ghaelscoil i gCill Dara. Anois tá ceann sa Nás, ceann sa Droichead Nua, ceann i mBaile Chill Dara, dhá cheann, ceapaim, i gCill Droichid, nílim cinnte, nó b'fhéidir Má Nuat, is ceann i gCill Droichid. agus má théimid thar teorainn tá ceann i mBaile Coimín mar sin, is féidir liom a mhaíomh gur thosnaíomar faisean. Yeah, yeah. Agus an raibh daoine a bhí bainteach leis an Scoil Chrónáin, an ndeachaigh siad sin ar aghaidh chun na scoileanna sa cheantar máguaird a bhunú freisin? No, no, thánadar níos déanaí, píosa maith níos déanaí. Ach daoine a raibh baint acu le bunú Scoil Chrónáin, bhí baint acu chomh maith le bunú Gaelscoile i gCluain Dolcáin. agus agus Coláiste Pobail i gCluain Dolcáin. Mm. Coláiste Chilliain an scoil ar a fhreastail mé féin. Yeah, mar bhí nuair a bunaíodh Scoil Chrónáin bhí sé ag freastal ar abhantrach ollmhór, Ráth Cúil féin ar ndóigh, an Caisleán Nua, Cluain Dolcáin, Tamhlacht, Gleann na mBráthar. Ceapaim go bhfuil trí Ghaelscoil i dTamhlacht anois ach ní raibh aon cheann ag an am agus bhí páistí ag teacht chugainn agus fiú amháin páistí ag teacht níos faide amuigh ar na sléibhte i gCill Mhantáin, bhí páistí ag teacht chugainn so bhí sé ag freastal ar abhantrach. Ollmhór, dáiríre. Yeah. Spéisiúil. Bhuel, sula gcuirim níos mó ceisteanna ort faoin scoil go díreach, b'fhéidir go labhróimid beagáinín faoi do chúlra féin leis an Ghaeilge? Ar tógadh tú leis an Ghaeilge nó conas a tháinig tú isteach air. Tá sé deacair a rá ar shlí. Bhí Gaeilge ag m'athair, b'as Iarthar Chorcaí dó, ach ní cainteoir dúchais é. Ní raibh Gaeilge seachas cúpla focal ag mo mháthair, so an Béarla a bhí in uachtar, d'fhás mé aníos i nDroimeanach, ach labhraíodh m'athair Gaeilge liom nuair a bhíodh an bheirt againn le chéile, agus cuireadh ar Choláiste Mhuire mé nuair a bhíos deich mbliana d'aois, bhíos chuas isteach i rang a ceathair sa scoil so dáiríre níor bhrathas ag an am san aon fhadhb leis an nGaeilge so d'fhéadfá rá faoin am a bhíos deich mbliana d'aois bhíos dátheangach go praiticiúil agus chríochnaíos-sa mo chuid meánscolaíochta ansan i gColáiste Mhuire agus bhí baint agam le heagraíochtaí Gaeilge, Conradh na Gaeilge, Dáil na nÓg, dreamannaí mar sin i ndiaidh dom an scoil a fhágaint. So, b'in sa choláiste tríú leibhéal, ab ea? Bhí tú bainteach leis na heagraíochtaí sin ar an ollscoil, an raibh? Nó, nó ní rabhas ar an ollscoil ach bhíos sa, i mo shaol iarscoile mar a déarfá. Do chuireas, bhí ana-bhaint agam leo agus ana-bhainteach le dream eile n'fheadar ar chuala tú trácht orthu, Na Fánaithe? Ó. Cumann siúlóide a labhraíodh Gaeilge le chéile. So, mar a déarfá, mo thimpeallacht, mar a déarfá, caitheamh aimsire nó pé rud a thabharfá air, saorama, do bhain sé le Gaeilge go príomha. Agus do bhuaileas le mo bhean ag imeacht de chuid an Chonartha. cúrsa do chinnirí óga nó rud éigin den tsaghas san i mBaile Ghib agus shocraíomar go dá mbeadh páistí againn go dtógaimis iad le Gaeilge agus buíochas le Dia bhí beirt iníon againn agus nuair a rugadh an chéad duine, Íde, i 1973, Bhíomar á rá, caithfimid rud éigin a dhéanamh faoi Ghaelscoil a bhunú nó mar a tharla sé bhí dream gníomhach ag an am, muintir Chrónáin, bhíodar lonnaithe i gCluain Dolcáin ach bhí, mar a déarfá, abhantrach níos leithne acu d'fhéadfá rá go raibh Tamhlacht agus Ráth Cúil agus an dúthaigh sin bainteach leo agus is minic a bhíodh oíche cheoil agus caidrimh againn ar an Aoine agus is minic a bhíodh daoine ag rá dáiríre ba chóir dúinn rud éigin a dhéanamh faoi Ghaelscoil a bhunú anseo ach níor tharla sé. Ó bhí sé ceart agam a rá freisin, idir 1967 agus 1972 bhíos mar Riarthóir Náisiúnta ar Chomórtas Ghlór na nGael agus bhí coiste san Nás ag an am agus bhí, Bhuail mé le ball den choiste, Nollaig Ó Cianáin. Siopadóir é. Bhí baint acu siúd le, aige siúd le bunú naíscoile sa Nás sa Halla an Bhaile agus bhíodh sé i gcónaí a' rá gur theastaigh uaidh, bunscoil a bhunú ach do tharla rud aisteach, bhí bhíodh muintir Crónáin ag bogadh dtí thart agus oíche amháin bhogadar go dtí ósta John Devoy sa chill agus bhí scata againn istigh agus arís bhí an caint ar siúl ba chóir dúinn rud éigin a dhéanamh faoi bhunscoil a bhunú. Hmm. Agus cé tháinig isteach an doras trí sheans ach Nollaig Ó Cianáin. So do ghlaoigh mé trasna chuige agus dúirt mé, Seo comhartha ó Dhia go bhfuil sé in am againn rud a dhéanamh, fear a bhí ag caint ar bhunscoil a bhunú. Hmm. So dáiríre do shocraíomar ansin ar, cruinniú a ghairm sa tigh againn i Ráth Chúil roinnt lá ina dhiaidh sin agus bunaíodh coiste ad hoc, mar a déarfá, chun dul i mbun oibre. Now do thóg sé b'in seachtó trí níor tháinig an scoil ar an saol go dtí naoi déag seachtó cúig. Is snámh in aghaidh an easa a bhí ann, caithfidh mé a rá, tríd is tríd. Bhí an t-ádh linn sa mhéid gur chuir leasrúnaí, nó rúnaí cúnta, níl mé chomh cinnte anois faoin teideal a bhí air sa Roinn Oideachais, spéis sa rud, Pádraic Breathnach. Pádraic Breathnach. Yeah, now tá sé ar shlí na fírinne le fada anois ó shin ach bhí, Bhuaileas le Pádraic agus bhí sé ana bháidhúil agus bhí sé, dúirt sé gurbh é an rud is tábhachtaí ná uimhir rolla a fháil, sin comhartha go bhfuil tú aitheanta ag an Roinn agus bhí bhí dúirt sé chun é sin a fháil ní mór cúig dalta is fiche a bheith agat agus dúirt sé nílim go maith ag an uimhríocht agus dá bhfaightheá beirt is fiche do thabharfainn an uimhir rolla díbh agus ansin of course an chéad rud a rud eile ná an an áit don scoil so do bhí an t-ádh linn sa mhéid go raibh seana-ghairmscoil i Ráth Cúil a bhí tar éis comhnascadh le Gairmscoil Mhór i gCluain Dolcáin agus ní raibh sé in úsáid ach amháin do ranganna oíche. Hmm. So d'éirigh linn é sin a fháil le go leor leor stocaireachta agus idirbheartaíochta agus eile. B'in ar an láthair chéanna le Scoil Chrónáin, ar a bhfuil Scoil Chrónáin anois, ab ea? Bhí Gairmscoil ansin roimh ré. Nó an raibh sé in áit éigin eile sa sráidbhaile? Cad é an raibh cad é cad é ann? An raibh foirgneamh an na Gairmscoile ar an láthair chéanna? Bhí sé, bhí sé, bhí sé i lár an tsráidbhaile i Ráth Cúil. Ó bhí, bhí an t-ádh linn mar nuair a thánamar chun cónaí i Ráth Cúil bhí sé ag feidhmiú mar Ghairmscoil, bhí daltaí ann ag dul i rith an lae ach am éigin, Ins na luath seachtóidí nascadh é le gairm foirgneamh mór nua i gCluain Dolcáin agus bhí raon níos leithne ábhar á chur ar fáil ann. So d'fhág sé sin nach raibh úsáid á bhaint as an scoil i Ráth Cúil ach amháin do ranganna oíche, Ach bhí fadhb eile againn ansin, bhí nuachtlitir paróiste ann ag an am agus do chuir mo bhean is mé féin nóta ann a shocraíomar ar chruinniú poiblí a bheith ann féachaint cén saghas tacaíochta nó spéis a bheadh i nGaelscoil agus bhí sé spéisiúil, fuair Treasa glaoch ón sagart paróiste, How dare you try to set up a school, that's my business. Ó yes, a dúirt sí, bhuel, ní aon rud i do choinne, a Athair, ach táim chun dul ar aghaidh leis. So chuamar ar aghaidh leis. Caithfidh mé a rá, rúnaireacht oideachais an Ard-Easpaig, bhí siad i bhfad níos tuisceanaí agus níos cuidithí. Ach. An cuimhin leat ainm an tsagairt? Ainm an tsagairt ins an, ó, táim ag iarraidh cuimhneamh. Ba chóir go mbeadh fhios ag na tráthnóna má tháinig sé den am. Is féidir, má thagann sé chugat ar bith eol, yeah. Ach bhí seisean, bhí seisean go maith. Ba chóir dom a rá chomh maith an fhírinne nuair a thosnaíomar ag obair ar an scoil. Bhí dhá Ghaelscoil i mBleá Cliath, Scoil Lorcáin i mBaile na Manach agus Scoil Neasáin ar thuaisceart na cathrach isteach i, cad a thabharfá ar an dúthaigh Ráth Eanaigh go garbh agus tá's agam gur bhraith an Roinn Oideachais gurbh in ceist gaelscolaíochta socraithe do Bhleá Cliath gur leor an dá scoil sin ach taca an ama céanna is a bhíomar ag stocaireacht chun ár scoil a bhunú. Bhí muintir Baile Munna ag obair freisin ag iarraidh Gaelscoil a bhunú i mBaile Munna, Scoil an tSeachtar Laoch atá ann anois. Ach bhí, do chuamar ó dhoras go doras ag cur ceiste ar dhaoine dá mbeadh Gaelscoil ann an gcuirfeá do pháiste air agus fuaireamar 73 ainm. Hmm. And so do chuir Pádraig Breathnach, beannacht Dé leis, ceist orm an bhfuair tú an dá cheann is fiche a luaigh mé agus dúirt mé, Bhuel, a Phádraig, tá seachtó is trí ainm anseo. Dúirt sé, Ó, cá gcuirfimid iad? Ach mar a tharla sé, do fuaireamar prefabs agus eile so, bíomar in ann an rud a oibriú. Ach bhí sé spéisiúil, bhí go leor freasúra i measc an phobail. An raibh an pobal áitiúil i bhfreasúra go díreach? Sea, agus bhí roinnt, measaim roinnt polaiteoirí chomh maith. An ea? Céard ba chúis leis, aon chineál smacht díreach nó.? Bhfuil fhios agat cad déarfainn, déarfainn ins na seachtódaí, na luath seachtódaí, bhí go leor naimhdeas don Ghaeilge agus ná dearúd gur i 1973 a cuireadh deireadh leis an nGaeilge mar ábhar riachtanach san Ardteist. agus rud a bhí i bhfad Éireann níos measa, gur cuireadh deireadh leis an nGaeilge mar cháilíocht chun fáil isteach sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí. Bhí an atmaisféar cineál frith-Ghaelach ann, déarfá? Bhí sé frith-Ghaelach ag an am san. Tá sé spéisiúil faoin am a tháinig na hochtóidí bhí an t-atmaisféar athraithe ach bhí sé naimhdeach go leor ag an am agus bhí daoine ag rá oh they're trying to damage the parish schools agus rud eile wouldn't they be better off teaching, b'in an bhliain a chuaigh Éire isteach san Aontas Eorpach, wouldn't they be better off teaching. Fraincis nó is é fabht a rá sin má tá rún di. Ansan mar a tharla sé do bhí múineadh na Fraincise i Scoil Crónáin, fuaireamar duine, b'fhéidir go raibh aithne agat air, Henri Leperlier. Ní cuimhin liom, bhí bean ann, bhí bean ann nuair a bhí mise ann, ní chuimhin liom a ainm ach bhí sí go maith. Don Franco. An ea? Yeah. Ach an duine seo, Henri Leperlier, b'as oileán Réunion san Aigéan Ciúin dó. Ceapaim gurbh as Vietnam dá mháthair agus as an Fhrainc dá athair. ach cainteoir ó dhúchas Fraincise, ach duine a chuir an-spéis i dteangacha agus bhí Gaeilge líofa aige. So, bhí sé ag múineadh na Fraincise agus ansin thosnaigh na daoine céanna a bhí ag gearán cheana, oh, they're a snob school, they're teaching the kids French, you know. Leithscéal ar bith. So, mar a deir, you can't win, mar a gheibh, you can't. Ach ar aon nós, d'éirigh, bhí an t-ádh linn, Fuaireamar príomhoide den scoth, Brenda Mhic Ginneá, cainteoir dúchais ó Chorca Dhuibhne, agus caithfidh mé a rá go raibh na múinteoirí, cinnte na múinteoirí tosaigh, bhíodar thar barr ar fad, daoine an-tiomnaithe ar fad agus bhí ana chaighdeán ar fad. múinteoireachta ann agus ceann de na rudaí a tharla ansin gur thosnaigh níos mó agus níos mó daoine ag cur a bpáistí ar Scoil Chrónáin. De réir mar a chuala siad faoin chaighdeán maith a bhí ann. Go díreach. Agus do chaill scoileanna an pharóiste, múinteoir dá bharr bhí líon na ndaltaí ag titim ann agus ceapaim, má fhéachann tú anois, go bhfuil Scoil Chrónáin ar an scoil is mó sa dúthaigh, you know, d'éirigh thar barr leis mar sin. Ach bhí, is glac uaim gur snámh in aghaidh an easa a bhí ann. Ní raibh an córas a bhí ann ag an am, bhí gach scoil faoi phátrúnacht eaglaise éigin, ba chuma an Eaglais Chaitliceach, Eaglais na hÉireann, Preispitéirí, Giúdaigh nó cibé aon rud, agus b'in an córas a bhí ann ag an am. Agus D'oir sé don Roinn Oideachais bheith ag plé le Education Secretary cibé eaglais a bhí ann agus gan bheith ag plé le na boird scoile. Ní raibh Gaelscoileanna bunaithe mar eagraíocht in aon chor ag an am. Ní raibh ann ach go raibh líonra cairdis i measc na nGaelscoileanna, mar a deirfeá. Ach. Agus ó thaobh na bunaitheoirí eile a bhí ann, an cineál daoine áitiúil, tuismitheoirí ar an mórgóir? Yeah, oh yeah, tuismitheoirí áitiúla anois, na daoine a bhí, a bhí ann, bhí, b'fhéidir gur cuimhin leat, bhuel, bhíodh, tá tusa ró-óg, Peter, Séamus Ó Cathasaigh. Ní chuimhin. Bhí cónaí air i gCluain Dolcáin agus bhí Séamus bainteach le Glúin na Buaidhe ins na daicheadaí agus na caogaidí agus bhí sé mar bhainisteoir ar an nuachtán seachtainiúil Inniu. Ó, tá cur amach a'm air, yeah, bhí mé a' léamh ó leathanaigh Inniu chun an stair a chineál chur le chéile le, le déanaí, yeah. Yeah, agus ansin bhí duine eile ó Chluain Dolcáin, Mícheál Ó Muineacháin. Bhí Mícheál, ba mhúinteoir gairmscoile é agus bhí baint aige tráth leis an ngairmscoil i Ráth Cúil ach bhí sé ina chónaí anois i gCluain Dolcáin. Bhuel now, tá an bheirt sin ar shlí na fírinne. Ansin bhí fear ó Nás, Nollaig Ó Cianáin, siopadóir a bhí ann, fear a thóg a chlann le Gaeilge sa Nás. agus tá seisean ar shlí na fírinne chomh maith le cúpla bliain. Ansin bhí duine ó cheantar Ráth Cúil, Proinsias Ó hAilín, déarfainn gur. Tá aithne agam air, yeah, tá, bhuel ar na mic, b'fhéidir, yeah. Agus ansan bhí cúpla duine eile. Bhí bean ón Nás, Joan Ross ab ainm di, fear gnó ab ea a fear céile, bhí sise ina ball de, ghlac sí freagracht faoi chúrsaí iompair a shocrú don scoil, agus bhí bean ó Ráth Cúil, Kay Saunders, níl a fhios agam ar chuala tú trácht uirthi, sin na daoine a bhí ar an mbord. Caithfidh mé a rá go raibh an bord, an chéad bhord, bhíodar an-mhaith ar fad, ní raibh aon duine nach raibh cumasach maith ag an, dála leat mé, bhí siad go léir díograiseach agus tiomanta. Ach d'oscail an scoil a cuid dóirsí ar an chéad lá Iúil 1975 agus bhí páistí ag taisteal ón Nás, ó Chluain Dolcáin, ó Thamhlacht agus i bhfad níos faide i gcéin don scoil. Ach bhí, féadaim a rá gur éirigh thar barr leis an scoil ón gcéad lá. Iontach. Agus cén cineál fís a bhí agat don scoil? An raibh fís agaibh, fís fadtéarmach agaibh ag an tréimhse, ag an bpointe sin nó an rud cineál níos gearrthéarmaí oideachas a chur ar na páistí agus. Bhuel, an rud a bhí ann ná go mbeadh Gaelscoil, bhuel an scoil, ní raibh an focal Gaelscoil in úsáid ag an am. Is téarmaí mar scoil lán-Ghaelach nó. Lán-Ghaeilge, sure. Yeah, yeah, yeah. Is. Ceapaim gur Tomás Mac Gabhann, a bhí ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, a thosnaigh ag úsáid an téarma Gaelscoil, bhí sé go maith mar bhí sé níos gonta, ach ehm, no, an an fhís a bhí againn ná scoil lán-Ghaelach ina mbeadh oideachas leathan, d'ardchaighdeán. Deirim leathan sin an fáth, cuireadh béim ar rudaí mar an Fhraincis agus ceol nach mbeadh aon ní cúng faoin rud ach go mbeadh sé, mar a déarfá, oideachas d'ardchaighdeán. Agus bhí an t-ádh linn go bhfuaireamar Brenda mar bhí sí go hiontach mar phríomhoide. D'fhéadfá a rá gur oideachasóir liobrálach a bhí inti. Thug sí ana-shaoirse do na páistí mar a déarfá a rud féin a dhéanamh agus tá sé spéisiúil you know uaireanta buailim le hiarscoláirí a bhí ann ag an tús, agus bíonn siad ag rá á bhí an t-ádh dearg liom bheith ar Scoil Chrónáin you know bhí sé thar barr so is maith an rud é sin mar uaireanta bíonn daoine ag go háirithe ó mo ghlúin a féachann siar agus bloody múinteoir sort of do bhíodh sé ár mbualadh gach lá nó bhí Scoil Chrónáin bhí bhí sé liobrálach mar sin agus do ghlacadh na páistí páirt i rudaí mar Slógadh agus eile you know bhí agus bhí bhí cuid de na múinteoirí fireann i mbun cúrsaí spóirt agus eile so bhí saol iarscoile an-mhaith ann agus you know d'éirigh níos fearr leis an scoil ná mar a fhéadfaimis bheith ag súil. Far out. Agus luaigh tú Brenda ansin. De réir mar gur cuimhin liomsa bhí go leor Muimhnigh eile sa scoil, an mbeifeá a rá go raibh muintir Chorca Dhuibhne nó muintir na Mumhan chun cinn? Bhí muintir Chorca Dhuibhne go láidir i measc na foirne ach bhí daoine eile, bhí múinteoir ó Chonamara againn agus múinteoir ó Thír Chonaill, bhí ar a mhúin an dara iníon againn. ceapaim go bhfuil sí mar phríomhoide ar Ghaelscoil i gContae na Mí anois so ní ní ní ní an Mhumhain amháin a bhí ann ach cinnte ag an tús bhíodar láidir ach d'oibrigh sé amach an-mhaith mar sin. Iontach. Agus ó thaobh an cineál foras pátrúnachta de agus dreamanna eile, cén cineál tacaíocht a bhfuair tú? Á, ní, ní an foras pátrúnachta, gabh mo leithscéal ach ón pátrún agus, you know, ó Ghaelscoileanna nuair a tháinig sé ar an bhfód. Cineál eagraíochtaí eile taobh lasmuigh den bord, den bhord bainistíochta, an bhfuair sibh cabhair ó na heagraíochtaí eile? An. nó an rud, an raibh sibh ag saothrú ar bhur gcineál son féin, saoi. linn féin. Ní raibh Yeah. Gaelscoileanna ann ag an am. Mm. Anois, tá mé cinnte, níl aon bhaint agam le Scoil Chrónáin anois ach tá mé cinnte go bhfuil siad ina, mar, mar bhall scoil de na Gaelscoileanna, ní bheadh aon cheist orm faoi sin. Mm. Maidir le córas pátrúnachta, ní raibh aon rogha dáiríre ag an am ach dul faoi phátrúnacht an Ard-Easpaig, ach caithfidh mé a rá, le bheith féaráilte ansin, ní raibh aon chur isteach, mar a déarfá, ó na. ó na húdaráis eaglasta. Dáiríre, dúirt an sagart a bhí lonnaithe i nDroim Chonrach, dúirt sé, you know, más féidir le sagart a fháil chun dul ar an mbord, fine, mura bhfuil, is cuma. Ach mar a tharla sé, fuaireamar Doiminiceach ó Thamhlacht, an tAthair Benedict Mac Cionnaith. agus bhí, bhí seisean an-mhaith ar fad, thug sé an-chabhair don fhoireann ag ullmhú na páistí don Chéad Chomaoin agus eile. Ach formhór na nGaelscoileanna anois, tá siad faoi phátrúnacht, Foras Pátrúnachta na Gaelscolaíochta. Ní raibh a leithéid ann. Go bhfios dom, go bhfios dom, níor athraigh Scoil Chrónáin Ní raibh aon fhadhb ansin. Go breá, agus luaigh tú na pol atá. Agus bhí, ba chóir dom a rá go raibh, go raibh, páistí againn a bhain le creideamh eile, Eaglais na hÉireann agus fiú amháin bhí teaghlach de Jehovah's Witnesses ar an scoil. Go maith, agus bhí fáilte rompu ann agus gach rud mar sin. Agus luaigh tú na polaiteoirí ansin a bhí cineál in bhur gcoinne ag an am. An mbíonn cineál rud a bhí coitianta nó an mba é páirtí nó dream ar leith nó an raibh? Bhuel, cuirfidh mé mar seo é, bhí an, bhí an freasúra don Ghaeilge láidir go maith.

Tá an bheirt acu, sílim, ar shlí na fírinne anois so. Ach fuaireamar tacaíocht ó pholaiteoirí áirithe a bhí, tá mé ag iarraidh cuimhneamh ar a ainm anois, bhí Teachta Dála de chuid an Lucht Oibre, ann a bhí ana-ana-bháúil, Giúdach a bhí ann, táim ag iarraidh cuimhneamh ar a ainm, bhain sé leis an dáilcheantar, tá sé amuigh as an bpolaitíocht le tamall de bhlianta agus anois tá mé ag an aois go ndearúdaim ainmneacha, tá brón orm, ach bhí seisean ana-bháúil, ach bhí. Bhí sé faiseanta bheith frith-Gaelach ag an am. Tuigim, tuigim. Ó buíochas le Dia tá sé sin athraithe ó shin. Tá, cuid, cuid mhaith. Ach, ach bhí an rud a tharla ansin, bhíomar ag iarraidh foirgneamh nua ar fad a thógáil agus bhí ana-fhreasúra dó sin. mm. agus um, diúltaíodh an cead pleanála agus an rud a tharla sa deireadh ná gur thóg an Roinn Oideachais foirgneamh breise ar shuíomh na gairmscoile. Mm. So tá ceapaim go bhfuil dóthain spáis ann anois. Ach um, Ach ansan bhí cúrsaí taistil, bhí orainn a chinntiú go raibh cúrsaí iompair ann do pháistí a bhí ag teacht, mar shampla, ón Nás agus mar a déarfá, thóg sé sin roinnt mhaith ama chomh maith chun é sin a fháil i gceart. Is cuimhin liom na páistí ag teacht ón Nás agus ó bhí ceann i ndeachaigh suas an cnoc chomh maith mar bhí roinnt páistí. Ach bhí oraibh cineál sluamhaoiniú a dhéanamh de sin nó airgead a thiomsú, an raibh? No, no, no, bhí, dhíol an Roinn Oideachais as ach b'éigean, bhí an Roinn ag iarraidh minimalist approach a ghlacadh mar a déarfá agus bhí orainn, an-chuid stocaireachta a dhéanamh, mar shampla an bus a chuaigh suas ar na cnoic, bhí, bhí, an bhfuil, bhíodar ag rá an bhfuil gá leis, you know, an saghas ruda sin agus bhíodar ag iarraidh pinginí a shabháil is dócha. Bhí an t-ádh linn, d'oscail an scoil le mionbhus beag sin, sé, bus príobháideach ó Chluain Dolcáin, fear Andy Ó Dúill a bhí i mbun an bhus, Gaeilgeoir, agus bhí sé thar a bheith, thar a bheith cuiditheach agus báúil leis an rud. Níl a fhios agam an cuimhin leat, an t-aisteoir agus an t-amhránaí Breandán Ó Dúill.

Bus Éireann, is dócha, agus ní, cuimhin liom, ó Chluain Dolcáin arís, bhí an bus poiblí a théadh go Ráth Cúil, théadh sé trí trí Chluain Dolcáin agus d'fhaighidís an bus ansin. Spéis é. Agus cén cineál, an raibh tuiscint agaibh ar, nó luaigh tú Scoil an tSeachtar Laoch ansin i mBaile Munna, bhí a fhios agaibh go raibh feachtas ag dul ar aghaidh ansin, an raibh tuiscint agaibh ar b'fhéidir feachtais a bhí ar bun maidir le Scoil Dhún Chaoin nó scoileanna sa Tuaisceart amhail Bunscoil Pobal Feirste nó an raibh sibh ar an eolas faoi? Bhuel, bhí mé ag roinnt cruinnithe faoi Scoil an tSeachtar Laoch, bhí mé ag tacú leo agus bhíomar. Bhí mo bhean is mé féin ag léirsiú faoi Scoil Dhún Chaoin thíos i nDún Chaoin féin so bhíomar ag tacú, mar a deirfeá, leis na hiarrachtaí sin. Ach ní raibh aon eagraíocht do na Gaelscoileanna ar fad. Ach ansan do bhogamar ó Ráth Cúil go dtí an Nás i 1979 agus. bhí am lean mé orm bhí mé mar chaitheas mé mbliana mar chathaoirleach ar an mbord bainistíochta scoil Chrónáin ach ansan i 1984 fuair mé post mar rúnaí ginearálta ar an mBiúró Eorpach do teangacha neamh-fhorleathana so bhí ana chuid taistil á dhéanamh agam so bhraitheas go raibh sé in am agam éirí as an gcathaoirleacht agus ligean do dhuine eile é a ghlacadh. So b'in rud a dhein mé ach lean an scoil agus ansan ina dhiaidh sin bunaíodh Gaelscoil sa Nás so tá rudaí feabhsaithe go mór ón am san. So, yeah. Mar is cuimhin liom, siar insan deireadh na seascaidí, bhí mé ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar chomórtas Ghlór na nGael agus is cuimhin liom bhí seimineár faoi mhúineadh na Gaeilge sa chóras bunoideachais ag an gComhdháil, ceapaim go raibh sí istigh in Óstán Powers, áit éigin i mBleá Cliath ar bith, ach is cuimhin liom thóg duine éigin. an cheist faoi ábhair a mhúineadh trí Ghaeilge agus do bhí beirt cigire ón Roinn Oideachais i láthair agus sheas duine acu suas agus dúirt sé Tá Scoil Lorcáin i ndeisceart na cathrach agus Scoil Neasáin i dtuaisceart na cathrach so tá an fhadhb sin réitithe. Sin dearcadh a bhí aige. Is beag a shíl sé cad a bhí le teacht. Ach bhí Scoil Chrónáin ar an gcéad scoil in iardheisceart na cathrach agus ceapaim an bhliain chéanna a bunaíodh scoil an tSeachtar Laoch i mBaile Munna. Agus ansin bunaíodh an chéad cheann a bhí baint agam leis, so bhíos ag cabhrú le Breandán Mac Cormaic an chéad cheann a bhunú i dTamhlacht. Scoil Santain. Yeah, ach. Arís, bhí go leor deacrachtaí agus freasúra ansin de réir mar a thuigim, ach de réir mar a bhí an t-éileamh ag méadú bhí ar an Roinn Oideachais géilleadh níos mó agus ba chabhair ar ndóigh gur bunaíodh Gaelscoileanna mar bhí eagraíocht amháin in ann labhairt thar ceann na nGaelscoileanna. An raibh baint a't féin leis an eagraíocht sin? Bhí ag an tús, bhí ag an tús. Bhí mo bhean chéile Treasa, tá sise fós ar an mbord bainistíochta i nGaelscoil Chill Dara sa Droichead Nua, agus bhí sise bainteach le Gaelscoileanna agus bhí sí ag baint cruinnithe bliantúla, bíonn comhdháil bliantúil acu anois, ach ní raibh gaelscoileanna tagtha fé bhláth nuair a bhí mise mar chathaoirleach ar Scoil Chrónáin ach, mar gheall ar. Luaigh tú ansin go raibh tú ag plé le cúrsaí teangacha Eorpacha. An raibh tú, an b'in an ghairm a bhí a't, teangacha sa státseirbhís ar an. Bhuel, nó an rud a tharla, do tharla sé do thimpiste fríd an chaitheamh cúpla bliain ag obair leis an Irish League of Credit Unions, an scátheagraíocht do na comhair creidmheasa, agus tharla sé gur cuireadh an cúram orm cruinniú a réiteach le hionadaithe ó Chónaidhm Eorpach de Chomhair Chreidmheasa. An fáth gur thit an cúram ormsa ná go raibh an Bainisteoir Ginearálta a bhí againn, bhí sé amuigh tinn agus bhí an chuid eile againn ag roinnt a chuid oibre orainn féin chun nach dtitfeadh aon rud siar. Ach mar thoradh air sin, cuireadh mé go dtí cruinniú sa Bhruiséil. le ceannáras na heagraíochta, an Chónaidhm Eorpach de Chomhair Chreidmheasa, agus chomh maith leis sin do bhuaileamar le hoifigigh ón gCoimisiún Eorpach agus rud a dúirt ceann acu linn, dúirt sé go raibh cónaidhmeanna Eorpacha ag, mar a thug sé orthu, interest groups, feirmeoirí, ceardchumannaigh, leithéidí siúd agus gur oir sé dóibh san agus gur oir sé don Choimisiún go raibh guth aontaithe amháin ag labhairt leis an gCoimisiún faoi cad a bhí uathu, mar dá mbeadh daoine i ngach ballstát ag rá rudaí difriúla bheadh sé an-dheacair ar an gCoimisiún aon rud a dhéanamh. Ach rith sé liom ansin cén fáth nach mbeadh a leithéid ag lucht labhartha teangacha ar nós na Gaeilge le go bhféadfaimis dearcadh comónta a chur orthu agus níor bhí cara liom ag obair sa Bhruiséil ag an am agus chuir seisean mé in aithne do dhuine sa Choimisiún agus an dearcadh a bhí aige siúd ná, tá súil agam go n-éiríonn leat, ach tá deacracht ann sa mhéid nach bhfuil aon rud ins na conarthaí ag bunú an Aontais Eorpaigh, bhuel, níor tugadh an tAontas air ag an am sin ach na gComhphobal, a labhraíonn faoi theanga nó faoi chultúr. agus dúirt sé mar sin níl aon bhonn dlíthiúil a fhéadfaí a úsáid ach dúirt sé mar sin féin a dúirt sé lean ort agus tá súil agam go n-éiríonn leat bhuel an rud a tharla an rud a bhris an leac oighir i 1983 ná gur mhol John Hume rún sa Pharlaimint Eorpach

Thosnaigh sé sin ag obair, ag obair ar thuarascáil agus ar ábhar rúin agus do cuireadh in iúl dom ag an am sin go raibh sé seo a' tarlú agus do bhuail mé le John Hume agus le Arfé agus d'iarr Arfé orm cabhrú leis, leis an. tuarascáil agus rud a dhein mé agus thug John Hume cuireadh dom dul go dtí an cruinniú den Pharlaimint i Strasbourg nuair a bhí an rún á phlé agus ag an am linn idir an dá linn d'eagraigh mé stocaireacht ar na Teachtaí Éireannacha chun tacú leis agus glacadh leis le móramh. Ceapaim gur caitheadh 80 vóta ina fhábhar. Bhí ocht nduine dhéag a staon, b'in Gaullaigh Fhrancacha sa chuid is mó, agus bhí ocht vóta ina choinne, Tories ón mBreatain. ach surprise surprise mar yeah ach um no actually na Gaullists féin bhí siad sa grúpa céanna le lucht Fhianna Fáil agus d'éirigh le lucht Fhianna Fáil tabhairt orthu gan vótáil ina choinne agus féin a glacadh leis agus an bhliain ina dhiaidh sin bhí comhdháil i Strasbourg ag plé conas a d'fhéadfaí rud éigin a dhéanamh faoin rud agus is ansin a bunaíodh an Biúró Eorpach agus ní foláir nó gur deineadh dhein mé an iomad cainte ag an cruinniú mar ceapadh mé mar Chathaoireach ar an ar an eagraíocht nua seo bhunaíomar an eagraíocht nua agus tar éis cúpla bliain eile bhí dóthain airgead chun duine a fhostú agus iarradh orm um, dul ag obair air agus mar a déarfá um, sin cuid an stair mar a déarfá. Hmm. Tá an cheanncheathrú ansin. Timpeall 2000 nó 2001. Tá ceanncheathrú againn ansin. Tréimhse iontach an-spéisiúil hmm. agus creidim gur bhaineamar go leor rudaí amach ach um, Tharla sé go raibh mé ag obair ina dhiaidh sin is cuimhin liom nuair a an rud a tharla, dúnadh an oifig den Bhiúró i mBleá Cliath, bhí gach rud lárnaithe sa Bhruiséil agus chuir ceapaim gur Seosaimhín Ní Bheaglaoich, chuir sí agallamh raidió orm agus cuir sí ceist cad ba mhaith leat a dhéanamh anois agus a rá go bhfuil tú imithe ón Eoraip agus dúirt mé léi bhuel ó bharr mo chloigeann a dúirt mé ag gáire ba mhaith liom cabhrú leis an bpróiseas síochána sa tuaisceart agus ba mhaith liom cabhrú le mionlaigh in oirthear na hEorpa agus ní chreidfeá ach iarradh orm um, D'iarr Comh Comhairle na hEorpa orm labhairt ag comhdháil i Kalmykia sa Rúis agus dúirt an cainteann sin do shínigh an Rúis an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh agus iarradh orm dul áiteanna eile sa Rúis ansin so bhí saol iar-Bhiúró mar a déarfá an-spéisiúil agam chomh maith. Ar fheabhas. Agus díreach maidir leis an scoil arís, ceist dheireanach is dócha, ar baineadh amach an fhís a bhí ar intinn agaibh ar dtús? Ar éirigh libh an. Ar baineadh amach an aidhm? an aidhm nó an fís a déanta é. An t-aon rud a bhí uainn ná Gaelscoil d'ardchaighdeán a bhunú i Ráth Cúil chun freastal ar an dúthaigh máguaird agus d'éirigh thar barr leis. Níl aon cheist, aon rud a chloisim faoin scoil, go bhfuil sé ag déanamh go maith agus caithfidh mé a rá go bhféachaim siar air agus mé ana shásta. Neosfaidh mé díreach scéilín beag thairis, thart ar bliain ó shin bhí Treasa, mo bhean agus mé féin, bhíomar siopadóireachta mar na Coimín agus an t-am san, faraor, dúnadh é ó shin, bhí siopa leabhar ana dheas ann agus caifé beag ann, chuamar isteach chun cupán caifé a ól agus bhí beirt leaids óga, déarfainn deich, aon bhliain déag d'aois, ag bord in aice linn agus bhí cluiche boird á imirt acu. Ní raibh aon chaint fúthu, bhíodar dírithe go hiomlán ar an gcluiche ach ansan go tobann chas duine díobh chugainne agus dúirt sé, Ó tá Gaeilge agaibhse chomh maith! Do chualaidh sé Treasa is mé féin ag labhairt i nGaeilge. Á, dúirt mé, tá, agus bhfuil Gaeilge agaibhse? Ó tá, a dúirt sé, sort ana chinnte de féin, agus an leaid a bhí ag súgradh leis Áiseach a bhí ann, déarfainn, Filipíneach nó ón Téalainn nó áit éigin mar sin. Ach do chuireamar ceist air, cá bhfuil sibh ar scoil, Scoil Chrónáin? So, dúirt mé liom féin, bhuel, dhéanamar rud maith, mar a déarfá, tá toradh ar an obair fós. Agus do tharla sé go rabhamar ag caint le máithreacha na beirte leaids agus bhí ardmholadh acu ar an scoil. agus dúradar go rabhadar ag déanamh go han-mhaith i ngach ábhar agus so um nó tá mé sásta gur gur bhaineamar an aidhm amach agus tá an-áthas orm go bhfuil an eagraíocht Gaelscoileanna anois ann agus go bhfuil líonra. Tá an Gaelscolaíocht um. mar chomh leathnaithe anois go bhfuil sé dochreidte, mar is obair cheannródaíochta ar fad a bhí ar bun againn siar ins na seachtóidí. Ach do léigh mé le déanaí suirbhé a rinne Conradh na Gaeilge, ceapaim, go gcuirfeadh leath níos mó de thuismitheoirí a bpáistí ar ghaelscoil cinnte dá bhféadfaidís. So, dáiríre, ceapaim gur gur mion-réabhlóid é agus feiceann tú anois ar shlí iarscoláirí na nGaelscoileanna sa saol poiblí inniu ag teacht ar aghaidh i ngairmeacha éagsúla agus níl aon cheist orm ach go bhfuil an Ghaeilge tar éis dul chun cinn go mór i ngeall air sin. Cinnte tá. So, féachaim siar ar an gcaibidil sin i mo shaol mar rud a raibh rath air. Ar fheabhas.